igbo ndị ọma m ji eme ọnụ daalụnụ kedu ka eke si anya anwụ ama m na onye ọbụla nọ ọfụma asị m unu nnọọ n'ime ogbe n'ụbọchị tata n'ime ogbe eji m akụkọ ụwa nke ime ogbe wee bịa gee ntị na ihe mere anyị isi akụkọ aka akparala maazị Sergeant Eze Aiwansoba iji ọgbụgba akpawala mkpamkpa na Anambra East ndị ntọntọ atọrọla maazị Chinedu Okafor nke a bụ akụkọ ụwa nke si na mba ofesi onye isi ala Amerịka nke a na-akpọ maazị Donald Trump adaala ndọrọ ndọrọ ọchịchị afa m bụ nwada Glory Ekeniwunu ngwa gee akụkọ ụwa ka ọ ra n'uju aka akparala maazị Sergeant Eze Aiwansoba onye gburu Joy Eze n'ọnwa Oktoba ọ gbanyere ya egbe n'ọnụ wee zipụ ya n'ala ndị mmụọ n'oge ya elughị elu mmiri nke a na-akpọ iji ọgbụgba akpawala mkpamkpa na Anambra East ọkachasị ụmụeze anam ha wee na-eti mkpu n'oke onu wee na-asị ka gọọmenti Anambra steeti bịa nyelụ fa aka

ozi zitere ndị ime ogbe na maazị chinedu okafọ nke nna ya bụ Isaac okafọ ha bụ ndị nando biri na asaba street ha bụ ụmụagụ ka a na-anụ na ndị ntọntọ tọọlụ ya na asaba wee dute ya n'Akọkwa mana chineke mere ife o ji bụrụ chukwu ezigbo onye obodo fụlụ ya wee kpọlụ ya wee gaa na nke ndị uwe ojii ebe fa nọ na-elekọta ya wee na-asị onye ọbụla malụ maazị Chinedu Ọkafọ biko kpọọ akara ekwentị nke a ga-akpọrọ gị na ihe onyonyo a ka ozi luo ndị be fa ntị ngwa nekenenụ maazị Chinedu Ọkafọ
kedu afa gị Chinedu Ọkafọ ah, onye ebe onye Nando ka afọ dị adịghị

ee keezi ihe kpọtara gị obodo a ọ n- n- em, ndị ntọ tọlụ m maka mọmị m ziga m ka m je goteli ya em, ihe m ga gotesieli ya pure water maka ọ sị na m goteli ya pure water with ube ọ ya-eji la ọka m ga gotesieli ya na-apụtazi ndị- em, ndị bu black moto sọsọ ofu onye ka m fụlụ mana ha dị ịtọ n'ime the moto ofu onye na-anya moto bie yi elu onye nke ọzọ nọ n'aka side nke ọzọ m chọzie ka m krọs nyere onye ya wuru m ti m n'ime ji moto buru m bịa saịdị enyi kechie m aka m kechie m aka m ekechilozi m ọkpa m were ihe mechie m anya m pụba mgbe ha ji pụbazie m wepụ ite na ofu na-emetụ m n'ala maka ụlọ ebulugo m ebe a ofu emetụ n'ala nke ite wee wepụ ya ha tim na-afụzi ụzọ gbapụ gbapụtazie na mmiri odo ebe enyi gwa mmadụ onye a tọpụ m ya buruzie m na ọkada bute m saịdị anyị Ya. ya ndị ntọ tọtara gị n'obodo a Eh, ị hụ mọmị gị na- ị hụ mọmị gị ị ga-ama onye ọ wụ ị ma aha vileji unu na Nando oke mana ị ma na ị wụ onye Nando kee ihe ị na-agụ praịmarị fọ ya bụ ihe a na-achọ na-abụ otu a ga-esi nwee ike bịa kpọpụta gị ebe a ị ma ebe ị nọ ugbu a ee, ebee ka ị nọ ihe a? na na polis steshọn polis steshọn dị n'ebe n'Akọkwa n'Akọkwa oke biko ọra na eze nwatakịrị a unu hụrụ ndị ntọ tọọrọ ya dịka o si kọwa e wee na-ayọ ndị ma nne na nna ya ma ọ bụrụ na nne ya ga-ahụ onyonyo a ka o nwee ike gawa Akọkwa polis steshọn biko nwee ike kpọrọ nwatakịrị a na o nwere isi ọma na ọ ka gbanarapụrụ ndị ntọ mmadụ enwekwa aka e nwere inye nwatakịrị a ị fụgo na nna ya nwụgo ọka ka mọmị ya na-ahụ ya nwa onwe ya mmiri piọ wata ka ọ gara igotere mọmị ya ebe ọ na-ahụ ọka wee dabaga n'aka ndị a anyị kwenyere na ihe a bụ ohere ọma e nwere iji nyere nwatakịrị a aka n'ụzọ pụrụ iche biko nọmba ị ga-akpọ ma ọ bụrụ na ị chọrọ inweta nwatakịrị a wụ 081 681 51515 081 681 51 51 5 ị nweta akara a ọ ga-lead gị to the DPO of uh, Akọkwa Police Division eh, biko anyị ga-achọ ka unu nyere ha aka daalụnụ daalụnụ ada m ọma DPO ọ bụrụ na nke ahụ agaghị aga ị kpọọ 081 277 77270 ya bụ anyị na-asị unu biko ka Chukwu gozie unu dịka unu na-agba mbọ ịhụ na nne na nna nne nwatakịrị a bịa kpọrọ ya ma nyekwere nne ya aka ịhụ na a zụrụ ya n'akwụkwọ udo dịrị unu thank you
onye isi ala amerịka adaala ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke ugboro abụa nya ọ pụtara ịzọ nke a na-akpọ maazị donald trump Maazị Joe Biden agbaala ya ọkpụ asa asa wee melie ya na ndọrọ ndọrọ ọchịchị oge na-adịghị anya ndị Amerịka ga-agwa mba ụwa onye bụ onye isi obodo fa a ka m bụ nwada Gloria Ekenewunọ onye nta akụkọ gị n'ime ogbe m wee na-asị gị ị ga na-esonyere anyị n'akụkọ ụwa n'ime ogbe maka na anyị ga na-ewetara gị akụkọ ụwa nke na-eme na mba ofesi ya na mba ana anyị bụ Naịjirịa n'ime ogbe nọlụ na ọfụma bụlụ ezigbo nwa amaala lotakwa na ike onye ji ama ka eji amali ya mee ife dị mma n'ụbọchị taata